Мацэ, бжесӏатэӏэ, сэ сримыгъусу зы щӏыпӏи узгъэкӏуэнукъым жысӏэри. Мы мацэр къызжумыӏэ жысӏурэ дапщэрэ уэ зэрыбжесӏэнур? Лажьэрей.
Уэ сыуикъуэ цӏыкӏура сэ уэ мацэ, мацэ, кӏуцэ хъуну ауэду сыноджэ. Хъуну сыт кӏуцэми лажьэ.
Зыри къэхъуакъым, накӏуэ иӏэ, сэ сригъусэу сынэкӏуэнущ. Е, уэ узимыгъусэу сыхуейт, сэ си ныбжьэгъухэм ягъусэу сыщысыну. Хьэу, ягъэ кӏынкъым, сыт укъыстеукӏытыхьу ара? Сэри уи ныбжьэгъухэм ягъусэу сыщысынщ, уи ныбжьэгъухэр цӏыхубзми сщӏэркъым, сэ цӏыхухъуми сщӏэркъым, ягъэ кӏынкъым. Сэ уэ умыщӏу сыкъалъхуахьи, пщӏэрэ? Уэ узимыгъусэу зыщӏыпӏэ сыкӏуэ мэхъу, пщӏэӏэ ар? Хьэу.
Кӏуаӏмэ, накӏуэ, иӏэ ущымыт.
Ей, зэ къызэдаӏуэт сэ. Мыри мыгъуэ нобэ моуэ къэувыт сэ. Сэ уэ укъыщысша махуэм сыунэхъуатэ, махуэӏым, мис а дакъикъэ дыдэм сыунэхъуат укъыщысшам щыгъуэ. Сэ сымыщӏарэ сыт къызжиӏар? Унэхъуа сэрат си псэм хуэдэ, ыы? Зы цӏыхум укъызрамыпэсу, сэ усфӏэгуэныхь хъури сындэкӏуауэ ара къыбгурыӏуаӏэ? Ара?
Егупсысыжыт зэ иджыри.
Унэхъуатӏэ, мыдэм цӏыкӏур, тхьэмыщкӏэ. Абы нэмыщӏкӏэ сыт хуэдэу гугъу дебгъэхьа дэ уэ, сыт хуэдизу гугъу дебгъэхьа дэ унагъуэр уэ сыкъыщыпшагъащӏэм щыгъуэ. Мазэ псокӏэ, мазэ псокӏэ фэтэр дыщӏэсаӏэ, пщӏэ етту, абы ахъшэ етту. Мазэ псокӏэ, сыту умыукӏытэрэ хьеуэ, зы мазэ закъуэ унэ зэтетыр яухыну абы Сыпэплъу ущӏэсауэ арахьи, зы мазэ закъуэ?
Нтӏэ, уи улахуэр, уи улахуэр сабийхэм дэнэ къэна? Сэ срикъукъым си закъуэ. Молодец фӏэкӏа къуэмыхьу, уцӏыхухъушхуэу дауэ узэрыпсэур? Гупсысэжыт зэ иджы. Пэжт ари. Сыткӏа? Мин щитху къэпхь пэжу. Нтӏэ, сымыгъуэтын уэгугъэрэ? Сэ сопӏащӏэ жыпӏэну щыӏэкъэ? Ягъэ кӏын къожьэкӏэ уи ныбжьэгъу лъапӏэхэр. Мы машинэжь цӏыкӏум деж дызиӏэсыр сытура? Бамэ хъужауэ, дыкъилэлгэ абы дису къэткӏухьын хуейуэ. Ара, кӏэри пэри пхузэфӏэкӏыр? Зэт, иджыри зэ еплъыжыт абы. Бамэ абдей щытыр? Шыдыгу исхэм жаӏэнур сыт итӏанэ?
Мэ, кӏэстумыжь цӏыкӏу пщыгъыр сыт-тӏэ зи? Сыт зи мыбы фӏэкӏа бгъуэтӏэ щыптӏагъэр? Лажьэр сытым пэ?
Удэкӏыу зыкъипхауэ, дыхумэхэр къыпкӏэрихыу, мы кӏэстумыжь цӏыкӏухэр фӏэкӏа нэгъуэщӏ зыри щомытӏагъэ. Мыр уэ узигъусэу тыкуэн нэхъ лъапӏэ дыдэм дыкӏуэри къэтщэхуар сыт кӏэстумыжь цӏыкӏу жыхуэпӏэр? Уэ сэ сокӏуэ, еуэ, еуэ. Сэ пӏащӏэ.
Хы!